aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan o yɔrɔ la an b'a fɔ k'a fɔ an sigiyɔrɔ kɔni n'i y'a jateminɛ kɛnɛ b'an bolo tu b'an bolo waga b'an bolo an ka banda ka ɲi nka o n'a ta o ta an bɛ ban an yɛrɛ la ka ban an ka sunkun ye eh, kurundu minnu d'a ma ka tila ka taa tubabu nɔgɔ ta ka baara kɛ n'o ye k'an ka dugukolo tiɲa eh, an balimakɛ bɛ autriche n'o ye christian toe ye ale nana ni sɛnɛ kɛcogo kura ye nka sunguma ni a bɛ f'o ma ko sunguma sɛnɛ fangama yala i bɛ dɔ dɔn sunguma sɛnɛ fangama la Uh, kosɔbɛ alu an t'a fɔ ko tristan nana ni sɛnɛ kɛcogo kura ye tristan nana ni sɛnɛ kɛcogo kɔrɔlen de an tun bɛ min na kɔrɔlen ni an y'o bila ɔ ka boli ka taa kura min nɔfɛ an nan'a ye k'a fɔ ko kuraw de ti an lase an ɲiniko ma ɔ tristan ye sira bɔ k'a bila kɔrɔlen de la ɔ kɔrɔlenw k'o lanimaya ani k'o lakunu o dun de ye tɛmɛsira ye bi min ka nɔgɔ bɛɛ ma bari i b'o kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ i nɔ la i b'a kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ makɔnɔ i b'a kɛ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ si se sigida ma i ma tɔɔrɔ se dugukolo ma i ma tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma i ma tɔɔrɔ se i ka suman dunbagaw ma ɔ bari bi an ka sɛnɛ kɛra fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko sɛnɛkɛla baragi ka bon ko bari a bɛ sɛnɛ kɛ ka fɛn caman labalo a nɔfɛ ani ka fɛn caman latɔnɔ a nɔfɛ nka bi sɛnɛkɛla ye kara de ye kungo kɔnɔ depuis a taa don a bɛ kɛ balawu ye kungo kɔnɔna ma bɛ yiriw tigɛ bɛ binw faga binfagalan ji b'a kun a b'o fiyɛ a tɛ fɛ ka bin ɲalen ye o bɛ dugu nuguw faga ka bubagaw faga ka ɲinanw faga ka laban ka dugukolo yɛrɛ faga ɔ sɛnɛfɛn min fana bɔtɔ o tiɲɛli nɔ o la ni bagaji ni angɛrɛ ni binfagalanw ye ɔ o de bɛ taa feere sugu la alu sɛnɛfɛnw lagosili tɛ sɛnɛkɛlaw ka hakɛ to nka bi cɛ caman b'i ka kɛmɛ naani bɔ k'a di muso ma ko a ka taa na san ka balo san sugu la a bɛ taa bana san ka na n'a ye so k'a kun kɛ sɛnɛ kɛcogo jugu ye sɛnɛkɛlaw bolo n'a dun fɔra k'a kɛcogo ɲuman bɛ mɔgɔ lase arijana o kɔrɔ ko k'a kɛ cogo jugu bɛ mɔgɔ lase jahanama la siga t'a la ah, d'accord n'a sɔrɔla christian bɛ ligne na ɛɛ christian ayiwa ɛɛ karamɔgɔ sedu to ye kuma minnu fɔ i y'u mɛn n y'a mɛn n y'a mɛn kosɛbɛ n y'a bɛɛ faamuya yɛrɛ Aha. Mm, a ka ka kuma cogo ka ɲi epi a bɛ fɛn min fɔ hali denmisɛnnin bɛ se k'a faamuya mm, n tɛ k'a fɔ mɔgɔ min hakili jagabɔlen don
d'accord donc a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ sunguma sɛnɛ fanga ma k'a fɔ k'a fɔ sɛnɛ kɛcogo kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ o kɔrɔlen n'an n'an banna la i seginna ka na n'o de ye k'o yira mɔgɔw la ka valɛri don a la walasa eh, an ka segin sunguma sɛnɛ ma sabu an ka kɛnɛya b'o o de kɔnɔna la kosɛbɛ
forcément fan bɛɛ fɛ ne dalen b'a la k'a fɔ ko eh, an bɛ fɛ ka mun yira mɔgɔw la eh, ni eh, ni wariko t'a la mɔgɔ bɛ se ka a yɛrɛ bɔ sɛnɛ la eh, siga foyi t'o la mɛ i kan ka faamuya de k'a fɔ ko sɛnɛkɛla tɛ lalama ye sɛnɛkɛla tɛ eh, kunfin ye eh, a bɛ se k'a miiri a bɛ yɔrɔ min na k'a dɔn mun bɛ se ka falen mun tɛ se ka falen ba sedu y'a fɔ cogo min na ko bin tɛ falen yɔrɔ min na sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen nɔ tiɲɛ don i bɛ i ka so jɔ yen nɔ tu bɛ yɔrɔ min na i b'o de lamini k'o k'i ka foro ye o de y'a nɔgɔman ye siga t'a la donc tu bɛ yɔrɔ min i bɛ taa o de ɲini ka taa o k'i ka foro ye sabula eh, dugukolo yɛrɛ y'a a yɛrɛ yira k'a fɔ a bɛ se ka eh, sɛnɛkɛfɛnw ani binw ani yiriw lafalen yɔrɔ min ɔ an mago b'o de la sabu sɛnɛkɛfɛn ninnu an nan'olu sɔrɔ eh, dugukolo kan ka ban yala ɲininkali b'i bolo k'a ɲɛsin eh, karamɔgɔ sedu la Oui, euh, ɲininkali tɛ n bolo parce que a y'a bɛɛ fɔ ka ban euh, caman bɛ yen mun euh, mɔgɔ kan ka miiri euh, mun na euh, k'a fɔ ko euh, tu bɛ yɔrɔ min na n'i y'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ euh, bin tɛ falen yɔrɔ min na euh, e de pɛridila o euh, kuma tɛ i den ni mɔdenw ma euh, n y'a n y'a f'i ye cogo min na sɛnɛkɛlaw euh, n'i miiri k'a fɔ euh, k'a ye euh, u bɛ se ka bagan mara bagan belebelew i bɛ se ka bagan fitiniw mara ka ɲɔ dan ka kaba dan ka nakɔ dan k'a lafalen i yɛrɛ balo don o kɔrɔ ko a bɛ daminɛ sɛnɛkɛla la fɔlɔ ka taa tɔw la
Nin jɛmukan labɛnna nakɔ bio an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn